Lero tiona mmene tingamaonere ma WhatsApp messages a foni ya wina pogwiritsa ntchito foni yathu. Kaya ma messages anu a WhatsApp akumawerengedwa kapena kuonedwa, ndiye kuti m'vidiyo imeneyinso muphunzira mmene mungachosere zinthu ngati zimenezozo. Ndiye apa tikhala ndi mafoni awiriwa, foni ya Be komanso foni yanga. Ndiye mosataya nthawi, tiyeni tiyambe. apa ukuku ndi kufoni ya be ndiye chomwe ndikuyenera kuchita ndikupanga click apa pali madoti atatu pa ndikupanga click pa settings ndiye pamene pakuoneka profile pa pakuoneka kukhala ngati ka QR code ka kaka kali apa ndiye tikuyenera kupanga click kameneka ndikupanga click apa pa scan code pa ndikupanga continue kupanga allow ikafika apa ndipo kuti tipange scan iyi ndiye foni yanga nde chomwe tichite ndikusegula whatsapp nde whatsapp amene timayenera kuti tiyuze kuti tizoona ma messages a foni ina akuyenera kukhala osapanga register akasegula tipanga click apa palembedwa kuti agree and continue yomwe itibwerese ku page inayi imene ikuti enter your phone number ndiye chomwe timachita ndikupanga click pamene pali madoti atatu pa ndikupanganso click pamene pali link as companion devices tikapanga click pamenepo imatibweresera qr code yomwe titenge foni ya be ndikupanga scan qr code imene ili pa screen ndiye tipanga okay apa tikuyenera kupanga scan kutenga foni ya be kupanga scan pa foni yanga apa ndiye tipanga scan QR code iyi imene mukuoneramu zikatero mmene mukuonera kwinaku yalemba loading chats sonza kuti mafoni watu tikuwapanga link cholinga chokuti message iliyonse tiziyiona imene yangobwera ndiye mmene mukuonera mafoni awiriwa onse akuonesa chati yofanana tikapita ku foni yangayi nkusegula message chama ndikupitanso ku foni ya bae ku mmene mukuonera matchatiwa ndi ofanana kusonyeza kuti nditha kutumiza message kugwiritsa ntchito foni ina iliyonse mwachitsanzo titumize ku foni ya bae ku kungolemba mawu aliwonse Hello? Kutumiza. Ukunso ikuonesa chimodzimodzi. Kusonyeza kuti ma device wa amakhala kuti chilichonse chimene chitachitike ku inzake kwinakonso izichita. Ndiye ngati mukufuna kuti muziona ma message a bae mumayenera kuti munthu once kwina kukangobwera kaya ndi message osamakhala ndi phuma kuisegula chifukwa chokuti imaziwika kuti message iyo yaonedwa ndiye akaziwa kuti foni ikupangidwa ma messages akuone, akuonedwa ndiye chomwe timachita tipita ku foni ya bae ku ndikupanga click pa ma dot atatuwa ndikupita ku settings ndikupitanso pompaja pamene tinapita paja tionapo mawu awa a linked devices iwa pamenepa ndi pamene tikuyenera kupanga click tikapanga click imaonesa ma devices onse amene akuona ma messages athu Mwachidziwikire apapa ikuonesa device iyi ndiye kuti ikuona ma messages athu ndiye ngati tikufuna kuti isiye kuona ma messages athu timangoipanga tap ndikupanga logout za message imeneyi kuti you have been logged out kusonyeza kuti munthuyo wachosa Imeneyi nde inali video yathu ya lero. Osaiwala kupanga follow ngati mukufuna ma videos ngati amenewawa. Nde ngati muli ndi funso lililonse pangani comment ku video imeneyi kufunsa funso limene muli nalo ndipo lizakhala video yosatira. Tiyeni tionanenso ku video ina.